Sas doighi paràulas de Santu Martine. Paristòria 'e su connotu, contada a nou in sardu dae Stefana Carta. Una note fritu e trachiarzu dae sos montes falaiat fruscende forte unu 'entu malu chi pariat chi si nde fian pesende totu sos dimonios. Sos lampos atzendian su chelu a die. Ruende in sos sartos ndi scudian sas àivures in terra e sos tronos potentes che tamburos faghian pensare chi in s'aera b'esseret un'iscumbatta manna intre sos ànghelos e sos dimònios. Ma mancari su tempus feu, in d-una corte una pitzinna fiat cuntenta e bestida a festa e impare a sa mama e a sos tzeracos de domo isetaiat setzida acanta a sa tziminea isetende chi tzocaret sa mesanote ca deviat acudire s'isposu pro si cojuare comente fiat costumene tando in sas biddas de custos montes arestes barbaritzinos difatis si costumaiat a inscenare unu rapimentu 'e s'isposa S'isposu, cun d'unos cantos familiares, andaiat a domo 'e s'amorada, armadu dae cabu a pè, annutziende chi fiat torradu a si leare un'evita chi l'aian furadu, tando su babbu de s'isposa benidora faghiat essire totas sas feminas 'e domo, affirmende chi in cue evita no bi nd'aiat. Cando in ùrtimu s'isposa essiat e s'amoradu naraiat, Mi s'evita chi amus pèrdidu, como nos che la giughimus torra in domo? E sos cojuados noos partian a domo 'e s'isposu. In ue si faghiat festa finas a manzanile. Iscurtende e mesu timende chi pro sa temporada mala s'isposu no esseret acudidu, sas duas feminas sighian, impare a sos teracos, a ponnere in su cascione s'atziva, cando totind'una, Tzocheini a sa janna. Sos teracos andende a abbèrrere non s'agateini s'isposu cun sos familiares ma unu disamparadu, pòveru e èstidu de istratzos betzos e totu ùtia ùtia. Lassade·mi intrare, pro caridade 'e Deus, custu tempus trachiarzu est faina de carchi dimòniu. Pregheit s'òmine totu treme treme. Sa mama 'e s'isposa No cheriat a lu faghere intrare, ca b'aiat tribagliu ancora 'e finire e, de pius, no s'ischit comente mai, fiat a dolore 'e mata forte. No lu lassedas intrare, ca so male sentida e si retzimus a isse no nde la finimus mai cun custu coju, cumandeit a sos teracos. Ma su vagabundu, intendendela, rispondeit.
Lassatemi intrare, ca isco unas paràulas chi podent sanare custu dolore 'e mata malu e mi potzu istare chietu in su chizone iscuru. Sa fèmina tando atzeteit, mancari li pariat istranu chi cussu vagabundu. Ischerada de su male chi teniada. E mancu male, ca cuss'omine, totu male cumbinadu, in realidade fiat Santu Martine, andadu a cudda corte, in ue si naraiat chi una pisedda galana si deviat acojuare, timende chi su dialu ne ndiat aere aprofitadu pro lassare s'inferru, falare dae sos montes e andare a si pigare cun carchi trampa cudd'anima pura e pitzinna. Sos teracos, tando, l'abelzein sa janna. E intrende su Santu andeit deretu a ue sa femina, chi, setzida acanta a sa tziminea, si teniat su 'entre patimentosa, si fagheit su signu 'e sa rughe e retziteit. Santu Martinu a istranzare andeit, Omine 'onu ma femina mala incontreit, terra infusta e pazza 'e ranu, nostru Sennore ti ponzat sa manu. No pro amore tuo de fiza tua, sia chi su dolore 'e matta passadu ti siat. De botu a sa femina li torreit sa salude e torreit a sa banca chi fiat maniende pane e dulches, ca paret chi esseret pro su tempus malu. Ma s'isposu fiat istentende meda a ènnere, e sos teracos, comente sos familiares e sa pitzinna, fiant istracos e in pensamentu, tando su Santu li narzeit.
Andade a bos colcare, già l'isetto deo, e cando 'enit bos tiro sa 'oghe. Colada sa mesanotte, s'intendein sos zòculos de unu caddu. Dae sa fentana si podiat 'ìdere unu caddu nieddu mannu cun d'un'òmine in sedda. Faladu dae caddu, custu personàgiu, bestidu totu a nieddu, ma 'ene, comente pro unu coju, zocheit forte a sa janna cun tres colpos gai malos chi sa domo si nde tremeit tota canta.
Aberide.
Aboghineidi.
Chie ses?
Pregunteidi su santu dae intro. Un'amigu.
Rispondeidi s'isposu. No, no, non ses un'amigu.
Nareidi su santu cun boghe potente e non più cun sa 'oghe de unu vagabundu 'ezzu. Faleidi su mudigore. Truncadu solu dae su zoccu 'e sa pioa, E dae sos tronos. Proite narat chi nono. Ca inoghe bi so deo. E chie ses tue? Già l'isches chie so, Martine so. Da chi fian arresonende a boghe posta, sos teracos e sos familiares si nd'ischidein e si nde pesein currende e falein a giosso pro averinguare Ite fiat totu cussu buddellu, ca a sa fine ite nd'ischit unu disamparadu, vagabundu, de chie fiat e de chie no fiat s'isposu, e podiat arruinare totu su coju, cun totu su bene chi li fiat acostadu? Santu Martine si fiat afiagadu chi cussu no fiat s'isposu, ma su dimoniu, chi, sempre pius arrennegadu, iscudiat a colpos fortes a sa gianna, abboghinende, Tando, si ses Martine, narami sas doighi peràulas.
E Santu Martine rispondeit. Deo a intro e tue a foras. Santu Martine de sas peràulas bonas, su chi est a intro no est a foras. E s'isposu rispondeit. Amigu meu, naraminde una. Una ti nd'apo a nàrrere, però amigu no. Est chi su sole lughet pius de sa luna. Amigu meu, naraminde duas. Duas ti nd'apo a narrere, però amigu no. Duas sune cuddas duas taulas de Mosè chi Gesù Cristu naraiat in Gerusalè, Deu Babbu, Deu Fizu, Ispiritu Santu. Amen. Amigu meu, naraminde tres. Tres ti nd'apo a narrere, però amigu no. Tres pro cuddas tres Marias, duas pro cuddas duas taulas 'e Mosè, cando est andadu Cristu a pregare a Gerusalè, nende, Deu Babbu, Deu Fizu, Spiritu Santu. Amen. Amigu meu, naraminde battoro. Battoro ti nd'apo a narrere, però amigu no. Batto suni sos battor Evangelios, tres suni sas tres Marias, duas sas taulas 'e Mosè, cando est andadu Cristu a pregare in Gerusalè, nende, Deu Babbu, Deu Fizu, Spiritu Santu. Amen.
Amigu meu, naraminde chimbe. Chimbe ti nd'apo a nàrrere, però amigu no. Chimbe sunt sas chimbe piagas. Bato sunt sos bator Evangèlios. Tres sunt sas tres Marias. Duas sas tàulas 'e Mosè. Cando est andadu Cristu a pregare in Gerusalè. Amigu meu, naraminde ses. Ses ti nd'apo a nàrrere, però amigu no.

Batto suni sos battor Evangelios, tres suni sas tres Marias, duas sas duas taulas e Mosè, cando est andadu Cristu a pregare in Gerusalè, nende Deu Babbu, Deu Fizu, Ispiritu Santu. Amen. Amigu meu, naraminde otto. Otto ti nd'apo a narrere, però amigu no. Otto suni sos otto coros, sette suni sos sette donos, ses suni sas ses candelas, chimbe suni sas chimbe piagas, batto suni sos battor Evangelios, Tres suni sas Tres Marias, duas sas Taulas 'e Mosè, cando est andadu Cristu a pregare in Gerusalè, nende, Deu Babbu, Deu Fizu, Spiritu Santu. Amen. Amigu meu, naraminde Noe. Noe ti nd'apo a narrere però amigu no. Noe suni sos noe ordinamentos, otto suni sos otto coros, sette suni sos sette donos, ses suni sas ses candelas, chimbe suni sas chimbe piagas, batto suni sos battor evangilios, tres suni sas Tres Marias, Duas sas taulas 'e Mosè. Cando est andadu Cristu a pregare a Gerusalè, nende, Deu Babbu, Deu Fizu, Spiritu Santu. Amen. Amigu meu, naraminde deghe. Deghe ti nd'apo a narrere però amigu no. Deghe suni sos deghe comandamentos, noe suni sos noe ordinamentos, otto suni sos otto coros, Sete suni sos sete donos, ses suni sas ses candelas, chimbe suni sas chimbe piagas, bato suni sos bator evangelios, tres suni sas tres Marias, duas sas taulas 'e Mosè, cando est andadu Cristos a pregare in Gerusalè, nende, Deu Babbu, Deu Fizu, Ispiritu Santu. Amen. Amigu meu, naraminde undighi. Undighi ti nd'apo a narrere, però amigu no. Undighi suni sas undighi miza virgines. Deghe sunt sos deghe cumandamentos, noe sunt sos noe ordinamentos, oto sunt sos oto coros, sete sunt sos sete donos, ses sunt sas ses candelas, chimbe sunt sas chimbe piagas, bato sunt sos bator evangelios, tres sunt sas tres Marias, duas sas taulas 'e Mosè, cando est andadu Cristu a pregare in Gerusalè, nende, Deu Babbu, Deu Fizu, Spiritu Santu. Amen. Amigu meu, naraminde doighi, Doighi ti nd'apo a nàrrere però amigu no, doighi sunt sos doighi apòstolos, uni. Doighi ti nd'apo a nàrrere però amigu no, doighi sunt sos doighi apòstolos, undighi sunt sas undighi miza vìrgines, deghe sunt sos deghe cumandamentos, noe sunt sos noe ordinamentos, oto sunt sos oto coros, sete sunt sos sete donos, ses sunt sas ses candelas, chimbe sunt sas chimbe piagas, bato sunt sos bator evangèlios, Tres sunt sas tres Marias, duas sas taulas 'e Mosè, cando est andadu Cristu a pregare in Gerusalè, nende, Deu Babbu, Deu Fizu, Spiritu Santu. Amen. Amigu meu, naraminde treghi. Treghi no est in leghi. No est in le. Sette passos foras de me. E li faghet sa rughe e poi sighit. Tres pedras de fogu pro non ti bìdere in logu. Tres pedras de fiùmene pro no intèndere nùmene. Tre pedras de sale pro non t'incontrare. E goi su diaulu chi si che cheriat colare che s'isposu si che torreit de fogu a s'inferru isvanessende. Santu Martine tando narzeit. Mancu male m'azis lassadu intrare, ca deo so Santu Martine, e cuss'omine chi dias aere lassadu intrare creende chi esseret s'isposu fiat unu dimoniu, Chi fallat sempre in sa notte tra traschias che custa pro si pijare calchi anima ura. Bos lasso custas peraulas. Tenidebolas a contu e naradelas cada olta chi si nde pesat torra una calchi temporada mala. Naradu custu, su santu isvanesseit in d'unu lugore mannu, lassende sa familia e sos teracos a bucca aberta. Dae tando, in tota sa Sardigna, cando frusciat su 'entu e sa temporada turmentat biddas e sartos, òmines e fèminas, pitzinnos e pitzinnas, naran sas peràulas de Santu Martine e su tempus si pasat e torrat a su lenu.